Musachulutse gaga m'diwa, koma ndingofika kumene a president andituma kuti ndikafotokozerenso uthenga omwewu ah, mu Mchichewa. A president ayitanitsa msonkhano umenewu ah, kuti athenso kuyankhulana ndinu a Malawi. E, akufuna kuti adzitha kuyankhulana nanu pafupipafupi chifukwa moyo umene uliliwu ndi moyo wovuta kwambiri amalawi mukuyenda mu nyengo yowawitsa kwambiri iwo mu 2018 adafotokoza kuti tika- tikapandatu kusamala kumene kutsogolo tikupitaku tsiku linatu tidzadyiwa kapena tidzafa malawi muno chifukwa tidzalolera anthu oyipa kuti akhale patsogolo pathu chifukwa anthu amenewa enawa amene ali mboma panowa alibe e, ukadaulo kapena alibe mtima wofuna kuti akakutumikireni amalawi adangokunamizani ncholinga chakuti akakhale pa mpando umenewo mawu amenewa akufotokozera izi chifukwa chakuti chifukwa chake ndi chiyani mutati muonetsetse amalawi mmene tikuvutikira pano zoti kuli apurezidenti achakwera nzonama nzokayikitsa tingote apurezidenti wonso kulibe chifukwa nthawi imene timakavota ija kudzuka mmamawa timakhulupirira kuti eh, tik- tikhala ndi chimanga tidzidya tikhala ndi mankhwala kuchipatala tidzichira ana apita ku sukulu tikhala ndi ndalama zopititsira ana ku sukulu timakhala kuti achinyamata apeza zintchito achinyamata apeza ngongole katangale samachitika koma zonsezo pano zikuchitika adatigwiritsa fuwa la moto Kodi nanga Amalawi nzoona kuti pamene ife tikuzunzika chonchi iwo nkumapezeka kuti no tsopano mpamene akunyamula anthu ochulukatu kwambiri ulendo nawo ku Egypt ulendo nawo iye ayi ku unga tikunena dzana dzana lomweli abwera dzulo kumene kwanatenga anthu 250 kuwononga ndalama ndalama zakutitu zinakatha kugwira ntchito kuchipatala kuuje ku Bwaila kulilongwe kuja kumanena kuti mankhwala kulibe azimayi kuti achire bwanji koma ndi ndalama zambiri 250 anthu 250 aliyense kumene kuti apite mwina umene kwawononga 1 billion Malawi kwacha ndalama zambiri tsopano apresident oterewa nkuti nokuti akutiganizira ife amalawi kuti akufuna kuti nafenso tikhale ndi e, moyo wabwino kuti nafenso tipulumuke tikakamba nkhani ya mafuta ndi mafuta ndi mmene mukuonera mwa malawi mafuta palibiretu, kulibiretu anthu azimayi azibambo akugona pa filling station masiku manyumba tatuluka masiku ano situkugonanso mmanyumba yayi chonsecho iwono mpameneno akukhala namayendayenda, kuyendatu malawi momuno dzanadzana ali atanapita kukasewera gofu kampira kakang'ona kumadutsa anthu akuyimba masairini penepo kuliza masairini anthu nkumawawowoza akuwawowoza anthu chifukwa choti alibe mzimu wabwino mzimu wakuti amalawi akuzunzika ndiye funso nkumanena kuti kodi tsopano apurezidenti oterewa munthu oterewa tipange naye chani apurezidenti akhala akuyankha funso limenelo kumapeto kwenikweni koma tikudziwa kuti pamene tayamba chonchi nkhani imeneyi mukufunsa funso limenelo amalawi kuti kodi nanga munthu otereyu popeza tidamvotera tokha kodi tipange naye chani popitiriza kudandaula kwa apurezidenti a profesa arthur peter mutharika kukudandaulirani kapena kudandaula pamodzi ndi inu amalawi ndi nkhani ya fetereza a parliament adapereka ndalama za nkhaninkhani zochuluka 109 billion kuti ayi anthu mabanja kapena mabanja okwana 3.7 million athandizike khalekhale programu isanayambe basi boma la chakwera linati ayi anthu inu mwachuluka tikuchepetseni mukhale 1.8 ifenso funso nkumafunsa kuti tsopano anthu enawa mwachotsawa apanga bwanji safa ndi njala anthu amenewa chabwino nkhaniyo idakali mkamwamkamwa, kupezekanso kuti ndalamazo 109 billion ija akuti yabedwapo 30 billion yabedwa bwanji ayi kumapezeka kuti anthu amene ali patsogolo ndi nkhani imeneyo akuti mpachibale pawo kwa apresident ayi amakagula ku kampani yakunja yogulitsa nyama katangale ekhayekha kuba Munthu sumapanga zimenezo kapena kuotcha nkhokwe yako pamene ana ali pakhomopo kodi umati ana adya chani? Zimene akupanga apazi nkuti ife tonse tife. Ndiye kupempha kwa a president a- athu a Professor Arthur Peter Mutharika kuwapemphanso a Chakwera kuti muonesetse na nkhani iyi ya feterezayi si nkhani ya masewera yayi. nkhani iyi ya fetereza si nkhani yamasewera tikufuna fetereza akhale atafika mvula yayamba kale yayamba kugwa fetereza ameneyu apezeke pasanathipe chani mu disemba tikudziwa kutena kuti muku- mwa- mwapeza makontrakiti kapena mwapeza masapulaya kuti apereke fetereza amene fetereza amene akhale wa- akhale wa chaka chino osati chaka cha mawa ya tipitirire pamenepo ndiye tigwenso ku nkhani ya zachuma mmene zikuyendera mdziko muno tikunena pano ah, dzinthu dzakwera zedi takhala tikufotokoza apresident akhala akufotokoza kuti mmene iwo amasiya amasiya amatuluka mboma muja kusiya chifukwa tinene kuti m'boma yani yothamangitsidwa kwathamangitsa chifukwa cha iwo omwewa amene ali mmenemo chifukwa cha kaduka kuwanamiza amalawi ndiye alowa mmenemu kupeza ano kuti mmene mitengo ya dzinthu imene inalili imene analisiyira nthawi imene inali mitengo yabwino tikatenga thumba tingotenga loko thumba la chimanga limene panopa 25000 27000 uno november sinafike december sinafike january ndi kuti thumba limenelo lifika ndalama zingati amalawi lifika 40000 pamene nthawi ya profesa thumba limeneli linali 8000 kodi amalawi funso nkumati tidavotera zimenezi pamene tinkapita kudzuka mamawa kupita kwa- kwa- kwa- kwa- kwa- kukapanga palayini kukaima palayini timavotera kuti tidzakhale adzatizunze kuti tidza- tidza- tidzavutike ndi ku- ku- ku- zinthu kudula pa mtengo wokwera chonchi ayi si zimenezo zimene timafuna pa nkhani ya zachuma yomweyi kupezeka kuti tikukamba za fuel fuel sakupezeka chifukwa ndalama za forex kulibe forex yapita kuti a professor arthur peter mutharika anasiya ndalama zambiri zopitirira mwina 1 billion kupitirira zokuti zimatikwanira nthawi imeneyo miyezi sikisi tikugulabe katundu tsiku ndi tsiku timagula katundu koma pano akuti ndalama imene yatsala ya masiku atatu Kodi nanga ndalama ya masiku atatu tingagulire mankhwala kuchipatala? Tidzidabwa kuti kuchipatala chifukwa chani kulibe mankhwala? Tingagulire fetereza? Tidzidabwa kuti fetereza kulibe? Tidzidabwa kuti mafuta akusowa? Chifukwa choti ndalama zonse zija azimaliza, azidya, aziba. imf amene amatithandiziranso kuno mmene dpp imalamulira idakonza ndondomeko yabwino adatipatsa ndalama kungofika iwo a mcp adanena kuti ife- imeneyi basi kansulani awo adzipita ife tipanga kuyankhula kwake amayankhula mchizungu kuti we are going to do it our own mcp way ati tipanga mmene timadziwira ife ya mcp mmene zikuonekera mmene dziko lili aku- akudziwa chilichonse a mcp tinganene kuti akudziwa chilichonse kapena akudziwa kwake nkongononga ndiye ndalama zimene zija panopa kuti zibwerenso povuta akuti ayi mwaononga akongeresi atonse mukuononga sindingakupatseni ndalama akana kusonyeza kuti even kupita kutsogoloku ti- amalawi tikhala mmavuto okhaokha sitingapezenso ndalama yakunja yogulira zimene tikuzisowazi tipitireko pang'ono nkhani ya mafuta ndafotokoza kale ndimmene zikukhalira pano manyumba tasiya kugona tikambe nkhani ya adimaki kutsekedwa kwake ndi kubedwa kwa chimanga adimakitu idachoka kalekale nthawi ya kamuzu akutero a profesa arthur peter mutharika nthawi ya bingu kunali adimaki nthawi ya joyce banda kunali adimaki nthawi ya aprofesa peter mutharika kunali adimaki Kodi chachitika nchani panopa kuti Admarc ikatsekedwe? Pamene mukutseka Admarcpa nkutitu ndalamaso zitaperekedwa kale kwa Admarc zogulira chimanga. Kodi ndalamazi zapita kuti? Kupezeka kuti no chimangacho chabedwanso. Achiba. Chimanga chakutitu chimayenera kuti chithandizire ife Amalawi tisakhale ndi njala. Admarcyo ayitseka. Ngakhale titakhala ndi kakhobiri kochepa chani, sitingakagule. Tikagula kuti? Madobadoba tsopano no achuluka, adzingokweza. Nchifukwa chake table ya mitengoyi tikunena kuti chimangacho chikukwera chifukwa cha madobadoba alowa pamenepo chifukwa Admarc yatse, yathetsedwa. Kodi nkhani nkumafunsa kuti kodi, kodi boma limeneli nlotitumikira ife Amalawi? Iwo a Professor mchizungu anafu- ana- anafunsa funso kuti are they sincere? kuti anthu amenewadi mt- kumtima kwawo amapemphera amaganizira anthu akufuna kuti ife tife zoona pali nkhani ya magetsi adanta- adathamangitsa agereko chabwino mwathamangitsa osabweretsanso anthu ena kuti adzipereka magetsiwa bwanji munanena kuti yayi magetsiwa kukapitira tikonza mwachangu pano 12 months panopa pomafika december magetsi aja akhala asanayake kodi chifukwa chani mukupanga zimenezi pano makampani asiya kugwira ku- kupanga zinthu chifukwa magetsi alibe aliyense akukanganira mafuta omwewa a dizilowa mafuta omwe a petrolwa komanso mafuta awonso akusowa ndiye pali nkhani imene aprofesa akunena yomvetsa chisoni kapena yoti nkhani imeneyi siyeneranso kuti izikhala pakati pathu Ndi nkhani yakuti a ku Mzimba kwapezeka anthu amene adamwalira, adafa, adangopezeka kuti ayika manda amodzi. Kudabwa kwa a Professor Arthur Peter Mutharika kwakuti ah, tsopano anthu awapeza. Koma simungapange kafukufuku. Inu a President, simungabwere poyera a President a Chakwera ndikuwafotokozera a Malawi kuti anu, ama, amene afe- apezekawa ndi si a Malawi kapena ndi akunja Bi- chifukwa chakuti tu boma la Congress a Malawi dziwani ili sitingalikhulupirire ndi mbiri yace mwina tu anthu amene adafa pamenepo adapezeka akufa mwina ndife tomwe a Malawife sitingadziwe yayi ndeno kuyembekezera kwa a president athu profesa Arthur Mutharika kunali kwakuti tabwerani inu a Chakwera tabwerani poyera muwafotokozere a Malawi mwafufuza ziti Chachiti- chinachitika ndi chani kodi zimene chachitika chonchimu nanga tipange bwanji kuti zimenezi zisadzachitikenso koma zonsezo sanapange pali nkhani ina yake ya ndale ikukhala ngati ya ndale chifukwa chakuti akuona kuti alephera imeneyi ndiye kuti kubera chisankho mutu umenewu ndiwoti kubera chisankho akuona kuti alephera kuti ngakhalebe atati apite kuti tika- tiye tika- lero mawa tiye tikavotenso akudziwa kuti akachokapo ndi ziro ndeno ayambano mapulani obera chisankho akubera bwanji amutenga mnyamata wina wake amene ali wosapota a Chakwera amene ameneyu ngwandale wa mcp umboni ulipo wakuti amataka- amatakataka amakhala pa nsanja ku chipaniko ati akakhale eh, wamkulu wa ku bom- bungwe ili loyendetsa chisankho ndi zoona kuti munthu wachipani akagwire ntchito imeneyi ntchito imene imafunika kuti munthu akhale oti opanda mbali Ndiyetu kuti kunena kwa a Professor akuti munthu ameneyo achotsedwe ntchito asapitirirenso ngati kuti tidzakhale ndi zisankho zabwino kuti inu a Malawi mukadzati mwavota mwavoteradi mtsogoleri amene mukumfuna komanso chachiwiri chimene chikuchitika kumeneko ati kalembera kalembera wa ana mwapezano kuti akungolembera ku Lilongwe kokha ku central region kaya akuganiza kuti ku central region kuli chani momwe anakatenga chabwino ku central region tengani ku Lilongwe mutengenso ku Mangochi kuno anthu kumenekoko ndi maboma akuluakulu amene kumakhala anthu koma angotenga lilongwe yokha akuganiza kuti ati lilongwe ndi kumene kuli eh, a mcp ambiri kusiyano ku Mangochi kusiya ku blantyre ife apre- apresident athu akupempha kuti kalembera ameneyu akhale ndithu wakuti kulikonseko muwafikire kumene kuli anthu ambiri kuyamba ndi kumene kuli anthu ambiriko ku mzimbaso kuli anthu ambiri Afikireni ku Mzimbako. Ku Lilongwenso kuli anthu ambiri. Afikireni ku Lilongweko. Ku Blantyre kuli anthunso ambiri. Ku Thyolo kuli anthu ambiri. Ku Mangochi kuli anthu ambiri. Afikireni onsewo. Musayambe mbali imodzi chifukwa mukatero ndi kuti no, mukufuna kuti mubere chisankho. Ndiyankhulenso izi a President mundilole kuti eh, Pali manong'onong'o amene akuchitika chifukwa chakuti inu a Professor Arthur Peter Mutharika ndinu nokha president amene mmaganizira Amalawi. Akuti akufuna kuti abwereno ndi kuti akumangeni. Mwina tikamamaliza press conference ino popeza mwafotokozeranso Amalawi bwinobwino anena kuti ayi tipite ku Mangochi tikakumangeni chifukwa chakuti cha TPIN. Ine bwana ndinali ku MRA ndagwira ntchito ya customs. TPIN simakhala ya president. TPIN amayendetsa ndi anthu akuboma ndipo ukamagwira ntchito mu office umayenera kugwira ntchito ngati president ugwire ntchito ngati president ntchito yako siyogula katundu yayi ndiye timafuna tiwafotokozere anthu amene akupanga maopseza a president athu a- a professor arthur peter mutharika pa nkhani ya tpin kuti nkhani imeneyo musalowetse ndale fufuzani bwino bwino koma musalowetse ndale musaopseze ndimafuna mawu amenewo ndifotokoze bwana mundilole kuti ndipange choncho kumapetopeto tangomvetsedwanso kuti ku malawi gaming board kwapangidwa katangale wamkulu kumeneko ndalama zasowa president kumeneko ndalamatu zazikulu z- zankhaninkhani masowedwe ake akuti Amafuna kuti bill ku nyumba ya malamulo ikadutse, kugula kugula njira ndiye kumeneko, ma ministala kugulidwa njira, ena akuluakulu mnyumba ya malamulomo kugulidwa njira. Tikunena kuti izizo a acb fufuzani, ifeyo sitikufuna Malawi wa katangale, mufufuze zimenezi. Ndangokhala ngati ndapita pambali pang'ono, koma kumapetopeto a president akuwadandaulira. A president athu a Prof. Arthur Peter Mutharika akudandaulira achinyamata. Achinyamata akumverani chisoni. Azimayi akumverani chisoni. Chifukwa pa nthawi imene iwo anali m'boma anakhazikitsa ndondomeko ya ndalama izi zimene zimachokera ku MADEF akuti NEEF panopa. Pano tikunena pano ndalamazi sizikuperekedwa. Ngati akupereka akulandira anthu ena akulandira ndi anthu amene amavala makaka a Malawi Congress Party. amene amavala makaka a udf sakulandira nawo ndalama zimenezi amene amavala makaka a- a- a- a- a dpp sakulandira nawo ndalama zimenezi okhawo amene amavala loko amakaka a utm sakulandira nawo kodi malawiyo adzikhala wa mtundu umenewo pa nthawi imene anali mboma apro- aprofesa arthur peter mutharika akunena kuti anayika ma technical college njira zabwinobwino azimayi amaland- amalandira mtukula pakhomo ndalama pa- zimapezeka pano achinyamata pano akungodzikhweza suicide anthu kufuna ku, akufa kumene committing suicide kumakumwa tameki chifukwa chakuti no palibe chimene no akuona kuti moyo uno wakhala bwanji posachedwa tikukamba za chinyamata komanso i- akuluakulu ayamba kudzikhweza chifukwa ngongole ino zitivuta ngongole zitivuta tikhala bwanji mabanja kuthawa chifukwa cha chani chifukwa chakuti moyo malawi muno suli bwino ndiye kumapetopeto iwo a president akuti tikamavotera o- munthu akamafuna kuyimira kutumikira dziko adzikhala kuti ali ndi e, mayitanidwe ochokera kwa mulungu akathandize wanthu osati adzithandize we- yekha iyayi mmene zititi mmalawi muno A president a Chakwerawa alephera ndipo atule pansi udindo wawo. Atule pansi chifukwa akapanda kutula pansi tifa. Timalizika Malawi muno. Tikunena uno ndi November. Kodi tifika December, tifika January, tifika February. Tanira kale nkhanitu za fetereza, takamba kale nkhani za, za, za, za chuma, takamba kale nkhani za chimanga kuti kulibe. kumankhwala kulibe mafuta opi- mafuta aku- a- a- amagalimoto kulibe chilichonse kumalawi kuno kulibe tifika tifike ndi iwowa ndiye atule pansi akatula pansi kubwerezanso kwa profesa arthur pilani kwakuti boma longoyembekezera likhalepo ndipo posachedwa tipite ku chisankho tikasankhe mtsogoleri wina munthu umakhala president pamene amalawiwo akusangalala asadzikakamize munthu wamkulukulu president akumayenda nkuma anthu kumamuwowoza kuwowoza ndiye kulo kukakhala kufika kufika kunyumba kumene kuti ndine president wa dziko lino anthu akundiwowoza mutima mwako kumva bwanji ndiye iwo onso pawokha Achakwerawo angoganizira kuti ineyo ndingodzisiya anthu asafe. M'Baibulo mumanena mawu, pali mawu awa kuti kuti ngati cha, chiwalo chako chimodzi chikufuna kuti chikuwonongere thupi lako lonse, Amalawi, chidule chiwalo chimenecho, chidule kuti iwe ukhale ndi moyo. mmene zafikiramo zafika poti no ngati khansa kuti no achakwerawa ndi khansa ngofuna tingodula chiwalo chimenecho cho chabweretsa khansacho tikhale ndi thupi lina lonseli ndiye kumapetopeto mmene akunena a president- a- a president ati profesa arthur peter mutharika kuti a chakwera tulani pansi